Tar éis dóibh stair a bhaint amach anuraidh is a gcéad Chraobh Iománaíochta Luimnigh a bhuachaint, bhí Dún Bleisce ar ais sa chluiche ceannais agus sa tóir ar darna chraobh as a chéile. Ina gcoinne bhí an fhoireann is rathúla sa chontae agus an fhoireann a chloíodar i gcluiche ceannais na bliana seo caite, Na Piarsaigh. Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Seilbh arís ages na Piarsaigh anso trasna an ghoirt arís iad anso. Seilbh fachta ansan aige Mike Foley, an ceann san scaoilte ansan aige agus, bhuel, tá sé sin ag imeacht i dtreo an trasnáin, ach thairis an dtrasnán, an scór millteach. Fachta ansan aige Mike Foley. Bhí sé an-sásta leis sin. Arís na Piarsaigh ag dul an spota céanna arís ar an bpáirc iad seo. Dáithí Dempsey an ceann san scaoilte isteach aige. Beidh sé cóngarach don bpolla an mbeidh? Ní bheidh. Beidh an brat bán ag imeacht in airde arís. Na Piarsaigh tosnaithe go maith anseo. Dún Bleisce ag seoladh an liathróid anois ag iompú suas fén ghort iad seo. Tá siad amuigh i lár an ghoirt arís. Na pasanna gairid sin fós ar siúl acu is dainséar ag baint leis sin i gcónaí. Seilbh fachta ansin aige. William O'Donoghue ach bhuel arís Dún Bleisce ag brú ana-chruaidh, liathróid sin a dh'fháilt thar n-ais suas fén bpáirc arís agus tá an scór ag teacht anso an bhfuil? Sin Dean Coleman istigh agus níl faic le déanamh ach báide a dh'fháilt. Bhuel, cad déarfaidh a' réiteoir, an raibh sé istigh sa chearnóg? Bhuel, liathróid sin curtha isteach i dtreo an bpolla ach, bhuel, bhí sé lasmuigh. Báide ceadaithe istigh ansan. Thit amach arís. Dún Bleisce seilbh. Na pasanna gearra sin fós ar siúl acu. Tá cúpla rabhadh tugtha acu ages na Piarsaigh gan é sin a bheith ar siúl acu ach fós, tá siad ag dul suas fén bpáirc anseo. Seo chugainn an fear atá ag imirt ar an ndaichead slat sin. Adam English atá thairis an dtrasnán ansan. Beidh sé sásta leis an ceann san. Seilbh arís faighte acu. Iad ag iompú an liathróid píosa beag níos tapúla ansan, na Piarsaigh. Is iad ag oibriú an-chruaidh é sin a dh'fháilt thar n-ais. JJ Carey ag déanamh go maith. Trasna arís ar aghaidh siad. Seilbh amuigh i lár an ghoirt ansan aige Mike Casey. Isteach sa chúinne. Tá sé buailte istigh ansan. Tá dainséar ag baint leis seo anois anso. Dún Bleisce ag titim siar ach an mbeidh sé ró-dhéanach? Ceann amuigh na talún agus ceann fachta ansan. Sin Adrian Breen. Tá sé ag imirt istigh sa chúinne ansan. Ceann íseal amuigh na talún. Isteach sa bháide. Seilbh Dún Bleisce ag brú cruaidh arís. Chíonn sibh ansan an brú á chur ar an liathróid ansan gach aon babhta go mbíonn sé acu ach Adam English ón líne 45 agus gan aon dearúd in aon chor. Brat bán eile ardaithe ansan ag English. Seo chugainn O'Donovan anois ón dtaobh líne. Bhfuil sé chun an ceann seo a chur i dtreo an bháide? Tá sé gearrtha an-dheas ar fad aige agus thairis an spota dubh. Beidh sé ana-shásta leis sin, agus é ag teacht ar ais aríst anso. Seilbh ana-thábhachtach anois anso. Níl mórán idir an dhá fhoireann agus, bhuel. Neart dá dh'úsáid anso. Seo chúinn fear lár a' ghoirt anso in O'Donovan. Thá sé chun bád a dh'fháilt anso, ó bhuel. Thá sé gearrtha thar ansan. Á! Cúl! Fachta aige! Ní raibh aon seans aige Shane Dowling. Sin Darragh O'Donovan. Fuair sé ceann ansan ón dtaobh líne, tamaillín beag ó shin. Scór ana-dheas, ach bád anois fachta aige. Buailte amach arís, na Piarsaigh ag lorg rud éigint suas fén ghort ar ais. Tá sé fachta aríst istigh ansan. Sin é an t-ionadaí a tháinig isteach istigh ansan. 'Sé Conor Boylan. Tá scór aimsithe aige Boylan. An mbeidh sé sin cinniúnach tráthnóna? Tá sé díreach tar éis teacht ar ais ó ghortú. Tá bád luachmhar fachta aige. Buailte chun cinn arís. Na Piarsaigh ag imeacht leis an mbóthar díreach. Píosa beag níos tapúla anois anso an babhta seo. Seo chugainn arís Boylan. Is é seo ag cruthú na fadhbanna ó tháinig sé isteach. Bí cinnte de san tá bád anois faighte aige agus pointe le cur leis sin. Na Piarsaigh ag imirt ana-mhaith anso. Níl aon stop in aon chor leo leis na scóranna. Bhfuil ceann eile le teacht anseo? An fear atá ag imirt istigh sa chúinne sin Adrian Breen? Tá sé ag imirt go hiontach ar fad. William O'Donoghue ag dul suas fén ghort arís. Sin Breen istigh sa chúinne. Síleann sé an liathróid sin a chailliúint ar Nash, Peter Casey ón dtaobh líne. Níl aon dearúd in aon chor á dhéanamh aige sna Piarsaigh anso chun an cluiche seo a bhuachtaint. Thairis an dtrasnán aige. Ceann san buailte amach ansan agus éist leis sin! Thá sé buaite aige sna Piarsaigh anso i Luimneach, 2 a 25 curtha in airde ar chlár na scór acu, Dún Bleisce 2 18. Beidh ceiliúradh mór aige sna Piarsaigh anocht Tá an copa buaite acu i gContae Luimnigh, seaimpíní 2022.